Musa. Isa. So ko basi foyi tɛ yen basi tɛ ne kɔnɔ. Ɛ ne to yen ne kun ye baara la ka yɛrɛ. Aa. Aa Musa ko tɔ bɛ ka juguya ka taa a fɛ dɛ. Ee ka juguya cogo di. Ne m'e bila n k'e ka taa n ka so ka taa yafa ɲini u fɛ wa. O kɛra kɛ. Ɔ Jɛnɛba yɛrɛ sɔnna. jɛnɛba ye laɲini fila dɔrɔn de kɛ n fɛ ko n ka jija ka sitan bɔ n ka du kɔnɔ ka n jija n ka du papiye ko la ɔ fanta i b'ale dɔn keleya falama de b'ale la ye papa ale daminɛ fɛn de koyi ɔ ale a ye min f'e yɛrɛ ɲɛna o ma k'e ɲɛna o kɛra dɛ ko a bɛ laɲini dɔw de kɛ ko fo n ka sɔn o de ma ne yɛrɛ ma miiri kuma caman na ne ko a bɛ se ka kɛ a b'a fɔ ko ne tɛ si jɛnɛba fɛ yen n ko wa a b'a fɔ ko ne ka jɛnɛba gɛn ka taa u ka so ee ala fanta ko a wilila k'i jɔ ko fo ne ka taa n'ale ye bazɛn feere yɔrɔ la gɔlifaw fɛ yen gɔlifa sa awɔ umaru umaru ee modibo bacili ninnu ka bitiki awɔ ko ne ka taa bazɛn de san ka di ale ma ah ne yɛrɛ ma kow gɛlɛya koyi an taara ɲɔgɔn fɛ bazɛn fɛn fɛn ka d'a ye a y'i kunkɔrɔta a y'a bɛɛ jira u y'a bɛɛ lajigin ka a kalitew jira a la a ko k'a bɛ peremiye de ta ne ko aa tiɲɛ na fanta cɛ ni muso fila b'i bolo f'i k'i jɔ i jɔyɔrɔ la o ye tiɲɛ ye n ko ka dɔ ta jɛnɛba ye fanta ko petewu ko fɛn tɛ ta jɛnɛba ye ko ka deziyamu ta jɛnɛba ye ɔ u ka deziyamu fana e b'a dɔn olu ka bazɛn bɛɛ ka ɲi a bɛɛ ka ɲi u ka deziyamu fana kalite ɲuman ye ne bolo n ko jɛnɛba e ka ko ka nɔgɔn ne nana o di o ma jɛnɛba fana ma sɔn o la o fana ko ko n ka taa n'ale ye ale fana taara dɔ wɛrɛ ta min ka ca ni fanta ta ye ee o de ko tɔ bɛ yuguba tan dɛ fanta ko ko komi ne bɛ ka musoya don galama la ale bɛ musoya ale b'a ɲɛ jira ne la ne bɛ wuli de ka taa nan san sugu la ka tobili de kɛ k'a di ale ma a k'o dun e ka taa nan san sugu la ka tobili kɛ k'a d'a ma a k'o dun e m'o kɛ wa o tɛ ko jugu ye o isa ee ala musa i fana kana bɔ n jigi kɔrɔ sa e cogo di e delila ka cɛ ye ka tobili kɛ wa ee isa e t'an dafɛ jamana ninnu dɔn wa faransi filɛ nin ye alimani filɛ nin ye n ko faransi yɛrɛ cɛw u bɛ wuli ka taa sɔgɔmada fɛ u bɛ taa u ka stalingrad la u bɛ taa gan kɛnɛ san yen walima u ka sugu minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don eh, nafɛn feere kama u bɛ taa na san yen ka na to duman tobi ka bila u musow ɲɛ e m'a fɔ ko ameriki ni faransi wa nka n bɛ mali de la e dɔ mana na ne sigilen sɔrɔ tobili la so kɔnɔ u bɛ yɛlɛ n ma ee, i bɛ min kɛ i b'i jija i bɛ taa fanta n'a hakili yira ɲɔgɔn na bari muso fila de bɛ ne bolo ne ka tobili k'olu ɲɛna o tɛ ko ɲɛnama ye a bɛ ka ko min daminɛ nin a ka nin dabila han i b'i gɛlɛya i bɛ t'o fana f'a ɲɛna a ka sabali isa hmm. e m'a fɔ ko e ma e, e salen k'i b'a fɛ ka ko min bɛ kɛ i kɔ wa awɔ ɛ nin bɛɛ o kɔlɔlɔw de a b'i n'a fɔ sisan e sara ka kunun de u y'i bila k'i ka tobili kɛ i y'a ye ee musa mhm. i gɛlɛya ba i ka taa kuma fanta fɛ i y'a mɛn o bɛ diya n ye kojugu n tɛ kelen f'i ye ni dugu jɛra ka kan min to i da isa i b'o kan de fɔ dɛ ni dugu jɛra ka siniwa kan de to i da la i b'o fɔ ni dugu jɛra ka irisi kan de to i da i bɛ irisi kan fɔ nin ye min ye cɛ ka tobili k'a muso ye o de dugu jɛlen filɛ nin dɛ i bɛ nin tobili kɛ koyi e ka musa ka nin kuma dabila sa fara n kan i ka n dɛmɛ n bɛ se ka bɔ nin ko kɔnɔ cogo min na ne ka nin kuma dabila cogo di sa e ma ne bila ka taa yafa deli wa e fanta m'a fɔ n ye ko n'a ye fɛn fɛn fɔ an ye ko an fana an bɛ sɔn o ma e fana kana bɔ ne jigi kɔrɔ dɛ ne tɛna b'i jigi kɔrɔ dɛ nka nin fana cɛ man ɲi dɛ i gɛlɛya i y'a mɛn wa, e kɔni ka tobili kɛ o tɛ ko jugu ye sa, aa ok n y'a mɛn, i y'a mɛn, e ka kuma e ka taa n'a hakili jira ɲɔgɔn na bani, ɔ n'i ko ten, awɔ, ɔ n bɛ taga, ɔ i bɛ taa min, ɔ n bɛ taa la fɛn fɛ i tɛna ka taa siɲɛ kelen, ɔ an ka sira kɛ ten. Waleya mɔgɔw taamara u sera dugu cɛkɔrɔbaw ma cɛkɔrɔbaw ye hakilina ɲuman de d'i ma n'i kɛra aritisiba ye

Sanfɛ nin ye ne bugɔli busan de ye wa? Ayi e bugɔli busan tɛ nin ye, ɔn, buranmuso juguw de bugɔli busan ye nin ye, minnu b'u ni da k'u u denkɛw muso k'u sinamuso ye, nin y'olu tili busan de ye ne Sitan bolo, aa, nka ne b'a dɔn e tɛ sɔn o ma, o ye kabako de ye, e tɛna sɔn ka ne tɔɔrɔ n ka furu kɔnɔ, i k'i jija dɔrɔn, n'i ye ne tɔɔrɔ don o don Ayiwa aa ba a bɛ sɔn ka bi da kama ma bɛn dɛ ne tun bɛna o de f'i ɲɛna n denmuso e bɛ sɔn ka ne bugɔ wa ayi ne tɛ e bugɔ e tɛ bugɔ mun na o ma e ye buranmuso jugu de ye ayi kuma tɛ nin kɔ bilen a dan ne nin kuma foyi foyi tɛ nin kɔ k'i buranmuso bugɔ n'i ɲɛ ye wa ba kunba bugɔ nin ka ba kunba sonbon mɔgɔ la Ni kuma fɛn fɛn tɛmɛna i ni ne sitan cɛ i jija a ka dan i ni ne sitan cɛ dɛ fa kana bɔ foyi kalama dɛ sinɔn buranmuso kumalakalaw busan in bɛ da olu fana golo kan o de tun bɛ ne bolo ka fɔ i ye kabako ko dan ye cɛ n kɔnɔ ma npogotɔ de ye buranmuso bolo diɲɛ sera hɔrɔnmuso ɲalen i ni wula aa tiɲɛ yɛrɛ la fanta a ye muso dafalen n'i y'i lajɛ i ka bon i ka jan i jɛlen don wa i cɛ ka ɲi taamaseere ɲuman fɛn fɛn fɔra muso la a bɛɛ bɛ e fanta la musa o tuma o siga b'e la hali n'i ye ne fanta ye i b'a dɔn ko ne ye muso dafalen ye fanta siga kɔni t'o la o ee e m'a ye wa kabini isa ɲɛ dal'i kan don min fo ka na bila bi la e m'a ye hali n'an kamelennama n'an sigilen bɛ tewuli la hali n'a ko k'a bɛ mɔgɔ wele a da bɛ fili ko fanta ko ee eh, n'an ma ɲa isa ma fanta kɛlen don k'a kunkolo tiɲɛ dɛ hmm. jeliba i t'i dantigɛ i nakun ye jumɛn ye i t'i sin kɔlɔ ma fisa kɔlɔ munumunu ye wa hmm. fanta n'i peresera ma i tɛ n jabɔ tiɲɛ don isa ye min kɛ a ma ɲa yɔrɔ isa bɛ fili la hmm. wa ne yɛrɛ fana bɛ fili la nka fili man jugu n tɛ segin kɔ o de ka jugu isa nimisara a ka kɛwale la a ye ne musa yɛrɛ lawuli ko ne ka na ko ka yafa deli e fanta fɛ ne nana e fanta yɛrɛ m'a fɔ ko e yafara wa kuma fɔ ka ɲa n ko i ma ko n yafara nka n bɛna laɲini dɔw kɛ isa fɛ n ko n'a sɔnn'o ma n bɛ yafa o ye tiɲɛ ye fo ne yɛrɛ ko e fanta ma n k'e tɛ foyi laɲini isa fɛ ko isa bɛ ban o ma ɔ isa yɛrɛ nana n seginna o kuma kelen de kan a ko n ma ko ni n y'a bila fɛn o fɛn na k'ale isa bɛ sɔn a bɛɛ lajɛlen ma nka fanta e ka o laɲini ninnu na ne tun b'a dɔn k'a fɔ k'e bɛna fɔ ko isa ka wuli ko ka tobili kɛ ɛ fanta tobili tɛ an danbe ye dɛ cɛ ka tobili o t'an danbe ye yan dɛ musa o de y'i nakun ye kosɛbɛ o tuma ne bɛ e musa ɲininka o mm. isa ka tobili kɛ o o ye diɲɛ wuliko de ye wa fanta o t'an danbe ye dɛ a fɔlɔla isa de la n'i taara an ka jamana dɔw kɔkan i bɛ taa sɔrɔ cɛw de bɛ ka tobili kɛ k'a di musow ma ka minɛn ko ka ji ta ka yɔrɔ furan ɛɛ fanta i kɔni kana anw ni o jamana ninnu da ɲɔgɔn ma sa i bɛ taa sɔrɔ olu ka jamana laadaw ye nka cɛ ka tobili k'a muso ye o t'anw danbe ye yan dɛ fanta ee musa nin ye ne ka sokɔnɔ kuma de ye nin ye ne ni isa cɛla kuma de ye i b'i da bɔ ne ka sokɔnɔ kuma la e kɛnɛmamɔgɔ gansan teri ɲɛ farajɛ teri naafigi i b'i da bɔ ne ni isa ka sokɔnɔ kuma la e m'a fɔ ko isa teri de ye yan kosɛbɛ isa bɛ de ci ka na kosɛbɛ ee kɔmi ni mɔgɔ fana i teri laadi i teri tɛ ban i ka kuma ma i fana bɛ taa segin i b'a fɔ isa ye ko n'a muso y'a bila fɛn o fɛn na k'a k'o kɛ k'a ka segin ka na tobili in kɛ k'o de da ka da la dɛ ee i m'a ye i bɛ tɛmɛ i bɛ taa joona k'i kana tile gan ne la i k'a fɔ isa ye ko ne ko k'a ka na tobili in kɛ

dugu denmisɛnw bɔra ni ladamu ɲuman ye dugu denmisɛnw bɔra ni lamɔko ɲuman ye waleya an y'an ka sɔrɔ bolo ni yɛlɛ. bakuma i ni tile bakuma i ni tile ee eh. bakuma ee eh, ne ba mun bɛ yen han. fara. Ee fara i b'a yafa ne ma den ni masaya la bakuma e ma fɛn kɛ ne la koyi e ko mɔgɔ bɛ yafa mɔgɔ ma mɔgɔ min ye fɛn k'i la di e ma foyi kɛ ne la wala ne kɔni yafalen don e ma sa ne de ko i ka muso furu e fana y'a laminɛ ka taa muso waraba ta k'o furu ka na fara ne kan yan waraba wa awɔ kɛ i muso de m'a fɔ ko fo a ka ne bugɔ bi ne muso jumɛn sitan eh, sitan dɛ sitan o de kɛ o don la ale terimuso kun jɔlen tɛ da la wa ne ma kuma u ni ɲɔgɔn cɛ n ko muso danbe de furu ye n ko muso danbe ye sokɔnɔna ye ko mun na ko ne y'o kuma fɔ e ye k'an ka an man kan ka muso kumaw ko k'o fɔ e ye e ni ne m'a fɔ e ye ne b'a fɔ jɔni ye sa aa ale terimuso ko ko fo ale ka ne dafara o dafara ɲɔgɔn ye ne ye wa ɛɛ ko mun de la ko ne y'o kuma fɔ e ye ee bakuma ɛ jagoya kɔni e k'o fɔ ne ye sa ɛ n'a ma ɲa ko ne de ye du kɔnɔ cɛ ye ne fɛn min bɛ yen nɔ o man kan tɛmɛ ne tulo kan dɛ ko ne de dutigi ye an an dɛ i tɛ dutigi ye ne cɛ de ye dutigi ye hali n'a tanyana ale de ye dutigi ye o eh. ale de tɔgɔ bɛ du papiye la o e tɛ dutigi ye dɛ ne de ye dutigi ye du kalifalen bɛ ne de ma bakuma ne hakili la eh, ne fa tanyara ka denkɛ min ni ba to ɲɔgɔn kan so kɔnɔ o denkɛ de ye dutigi ye aa ah, ah. i tɛ dutigi ye ne de ye dutigi ye i muso de ko ko fo ne ka n biri ko ne ka n biri k'ale ka ne bugɔ ale ka mɔgɔ bugɔta ye ne ye ni ne tun ma n dirɔja ka n da fara n yɛrɛ kan k'a deli ka ko bɛn k'a la k'a to ni e nana a ka ne bugɔ a ma sɔn si ma ko fo ne ka n biri k'ale ka ne bugɔ n ye n da fara n yɛrɛ kan ka n da fara n yɛrɛ kan A ka sɔrɔ ka sabali bakuma n yɛrɛ bonya bɛ ne hakili ma ne dalen tɛ dalen bi e ne muso k'a fɔ n ba ka da k'a bugɔ ayi nin tɛ cɛ san tɛ se ka kɛ n'i kɔni m'i jɔ i cɛ jɔyɔrɔ n'i m'i jɔ i cɛ jɔyɔrɔ don dɔ la i bɛna sɔrɔ n taara dɛ i bɛna sɔrɔ n bolila ayi a tɛna s'o ma ne tɛna se ka n sigi ka n muso lajɛ o ka na n ba bugɔ dɛ kangari d'a ye ne ma danga min sɔrɔ n cɛganalama n musotigitɔ kɔni tɛna o danga ɲini k'o sɔrɔ dɛ kangari d'a ye nka hali bi ala k'an bɛɛ sɔn hakili la ee gɛɲɛko in ne an bɛ ko o ko la an k'o bila ne bɛ gɛɲɛko in n yɛrɛ b'a ɲɛɲini a ɲɛɲini dɛ gɛɲɛ in maralen b'a bolo so kɔnɔ ne kama A taara gɛɲɛ san sugu la ne bugɔli kama e ka sabali n'a ma fara n'a y'a bolo da ne kan diɲɛ don o don a b'a bolo ɲininfa kala a bolo bɛ funu fo a dan a bolo funu bɛ so bɔ o fɔ a ye dɛ a tɛna s'o ma a tɛna s'o ma bakuma e ka sabali ɛ sitan ka furuko in e yɛrɛ ka cɛsiri bonyana a la dɛ ne hakili la e ka kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa sitan ka sigi furu in na nka n'a ma ɲɛ k'aw bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ tantɔ ɛɛ ne tɛ se k'e jalaki e ye ne ba ye mɛ min bɛ ne fɛ ne b'o fɔ sitan ye hali bi ala ka e ka ala k'an sɔn sabali la i y'a mɛn hun i ka yafa ma i yafara bakuma i ka yafa ma i y'a mɛn a nin gɛlɛyara nin ye kɔlɔkɔlɔ ye ka den wolo maɲumako la k'o ladon maɲumako la o bɛna muso ta k'o bɛ bila e la o bɛ ja buranmuso jumɛn ye wale ye mɔgɔw taamara u sera dugu cɛkɔrɔbaw ma cɛkɔrɔbaw ye hakilina ɲuman de d'i ma n'i kɛra aritisiba ye walima i kɛra jamana baarakɛlaba ye ni hakilina ɲuman t'i fɛ baara kɛra fu y'i bolo ne hakili la furu dabɔra ɲɔgɔn sutura de kama eh, fanta eh, i b'o fɔ dɔɔni dɔɔni de furu dabɔra ɲɔgɔn sutura kama dɛ ne hakili la furu ye ɲɔgɔn gindo mara de o ye tiɲɛ ye isa y'i ka manamanako kɛ o ka tila ka nimisa ka segin ka na i ye musa bila ka na yafa deli ne ko musa ma n ko n yafara n ko nka nka b'a kɔrɔ dɛ n ko n bɛ laɲini dɔw ɲini i fɛ n'i sɔnn'o ma e yɛrɛ isa da m'a fɔ ko ni ne fanta ye fɛn o fɛn fɔ k'i b'a bɛɛ kɛ wa ɔ ne y'o fɔ kɛ fanta nka e bɛ fɛ ka mun de daminɛ tugunni isa e m'i dalakan sabati dɛ Hɔrɔn bɛ minɛ a dalakan ma mɔgɔninfin faden n faden ye karisa ye n faden ye karisa ye faden wɛrɛ tɛ adamaden la n'i dalakan tɛ fanta e kɔni b'a dɔn ko cɛ bɛɛ ye cɛ ye nka dasima o ye waraba ye dɛ kabini ala ka ne isa da ne faden ye n dalakan ye ni ne ye kuma o kuma fɔ n b'a sabati wa ni n ye ko o ko kɛ n b'a waleya ne tɛ n dalakan sɔsɔ dɛ e bɛ fɛ k'o fɔ mun fɛ isa e bɛ fɛn sɔsɔ min t'i dalakan ye e bɛ yala ni ne fanta ye ko mun de kɛra e ne yalala n'e ye min i yalala ka taa fɔ umu ɲɛna ko ne y'i bila tobili la o m'i bɔ i taara a fɔ musa ɲɛna i tilala ka segin tuguni ka taa a fɔ jɛnɛba ɲɛna i bɛ yala mun de la hun fanta e kɔni sa e jɛnɛba kɔni t'e faden ye n k'i dɔgɔnin de don e ni ne taara kuma fɔ jɛnɛba ye k'a fɔ umu ɲɛna k'a fɔ musa ɲɛna o kun ye u ka na i n'i hakili de jira ɲɔgɔn na e ka i cɛ bila tobili la o kɔni o cɛ ka jugu o man ɲi e yɛrɛ ma o i sigi i k'a lajɛ o man ɲi ma ɔɔ u ka ne ni n hakili jira ɲɔgɔn na ee o tuma hakili cawucawu bɛ ne la de walima n ye fini bila de B'i ɲininka kɛ ne ye fini bila wa walima hakili cawucawu de bɛ n na ee isa i komi e yalala ka t'o fɔ bɛɛ ye n y'i bila tobili de la i ma yala ka t'o fɔ jamana bɛ jamana la cɛw de bɛ tobili kɛ k'a d'u musow ma ka minɛn ko ka yɔrɔ furan i komi ne y'e bila tobili dɔrɔn la nin y'o kuma ye e taara o fɔ bɛɛ ɲɛna ee sisan n bɛna laɲini dɔ k'i fɛ o mun laɲini daminɛtɔ tuguni a bɛ se ka kɛ a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ nka n b'a nɔgɔmani f'i ye e b'a dɔn min nege bɛ ne la bi yan ɔn naji de nege bɛ ne la bi awɔ ni naji nege b'i la eh, ne ma wari d'e ma kaban naji tobi kɛ Hmm, e m'a faamuya hali bi ɔn ee i komi e ye tobili kɛ diɲɛ bɛɛ y'o mɛn bi ta i bɛ taa sugu la ka taa nan san ka tila ka na tobili kɛ sisan i bɛ sogo kilo kelen san jabamisɛnnin kilo kelen layi tan sumala tan poivre tan supɔmu mugan a minɛ fanta o ko sugu ninnu dabila sa nin minɛ bani isa wari in minɛ e delila ka cɛ taatɔ nasan na wa n'i ka nin minɛ nansan so filɛ ka mun kɛ sa

Ne ma malo f' i ye malo bɛ so sogo kilo kelen sɛgɛ ka taa wɔɔrɔ la ne y'a bɛna to tobili la ko najiina sutulu duurula bɔnnati i bɛn'o kɛ jɔn ka na na a ka ɲi n y'a faamu najiina n b'a ɲɛnabɔ isa a teliya tile gannen don i ka taa na san joona ka na daga sigi kɔngɔ bɛ n na dɛ n bɛna nin naji dun bi fo k'a ɲɛjɛ tigɛ a sanfɛ fanta fanta ko nɔgɔya sa fanta eh! aa tiɲɛ na ni n ko cɛ bɛɛ ye cɛ a dasima ye wara ye aa nin muso dasintan ye n ni ɲini k'a bɔ n na dɛ jɛnɛba ye n jigi ye sa

ne kulonin yɛlɛ banna dugu min na k'a tɔ to kɛlɛ ye k'a tɔ to balawu ye ni e ye hɔrɔn kamalen ye walima i ye hɔrɔnmuso ye ye nin dugu sigi bilali ka kan waleya mɔgɔ wulila ko bɛ somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ i bɛna taa min ee n bɛna taa ɔrɔdeburunin dɔ san cɛ ye k'o dilan k'o d'a ma su o ka ɲi o na kɛ piti pilanin ye su a banna dɛ ɲangara n'u kibaruya i buranmuso ee forontobanin bɛ yen hali bi yan kɛlɛkɛlɛ mugunin tɛ a bɛ yen dafara mansin bɛ yen walahi e b'o dɔn ko jaa nin musokɔrɔba in tɛ mɔgɔ bonyata ye ko de b'a dɔn ne de girinna nin kan ka nin fo a sinna ka wuli ka ne bɔrɔntɔ ten k'e kana i jɔ mɔgɔ lankolon fɛ kɛnɛ ma hmm. ko muru b'ale bolo sitan n ko n'i ka muru tɛ ka se k'i ka naw tigɛ so n'o b'i bolo ka yaala ka wali daw de fara ne ta ka ɲi hmm. e ala umu e taalen a filɛ ka ala de minɛ ka t'o fɔ a denkɛ ɲɛna ko ko ne ni n terimuso ko ne ni mɔgɔlankolon jɔlen ko olu bɛ ale dɔgɔya k'a tɔ kun tora an ka jɛ ale la de ko k'ale ti k'ale tɛ jigin e la o ko bari ko n'i ye fɛn min mɛn baladen da k'o bɔra balaba de da a sɔnna k'o fɔ n bɛ min f'i ye n terimuso ni min ye bilen bɔ i buramuso kama k'i cɛ minɛ ka ɲa nin b'aw ka furu sa eh, a n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ bamakɔ kɔnɔ yan sa n'i peresera ma i tɛ n jabɔ sa ma kuma fɛ o mhm. fara ma n'o fɔ ɲɛna awɔ n taara lasigi n ko n buramuso n mhm. ko ne kun mago b'e la o hasita eh, ala n ko n buramuso ye o mhm. n ko kun jumɛn de la ni fɛn min tɛmɛna an muso damaw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ da don kun jumɛn b'o ko la walayi dɛ Ko munna e taara a fɔ ne cɛ ɲɛna ko ne ni umu k'an tun bɛ ne ci k'ale ma taa a fɔ ne cɛ ɲɛna dɛ k'ale taara a fɔ a denkɛ de ɲɛna ale denkɛ min ale y'o ko k'o jɛ k'o bɔ a bo n'a sugunɛ la ni ne nana n bala ka n sigi o kun i ye mun de kɛ k'a ja o ma ale ye nɔgɔlen de sɔrɔ wa k'ale denkɛ y'e kolen de sɔrɔ ka sɔrɔ ka tugu e nɔfɛ kabako kuma tɛ nin ye wa to ka taa ma di nin ma dɛ n ko a ma n ko n buramuso ye o mhm. n'i denkɛ de ye ne kolen jɛlen mhm. ka ɲɛbɔ ne fɛ ne ma t'i denkɛ ɲini koyi n ko wa n ko ne furudon n ko ne fa ni n ba y'a fɔ n ɲɛna ko n den k'i tatɔ filɛ cɛlasigi min na k'i jilaja i cɛ ba i k'a k'i ba ye a fa i k'a k'i fa ye n'u jaabi de ko ni ne nana cɛlasigi la ni ne cɛ fa n'a ba ma ne kɛ u denw ye dun o ko bɛ kɛ cogo di ko n k'u minɛ ten n ma kuma u ye minɛn bɛɛ siri k'a ban tuma min na kankalan ah. umu ne hakili ma sɔn dɛ i ta b'i kɔnɔ n wulila ka taa busan de san gɛɲɛ cogo di tan buguninda fila o de tun bɛ minɛnw jɔ o la o kɛra i yɛrɛ ka bolomafara ye wa kɛra ne ka bolomafara ye n k'o gɛɲɛ in n ko k'o ta de ni n nana n ka cɛlasigi la ni buramuso min y'i nin da n nin kan yala buramuso caman de bɛ ten dugu in kɔnɔ sisan walahi u y'u tile kɛ ko f'u k'u buramusow tile kɛ Ko ni buramuso min ko k'a tɛ fɛ ka ne ni cɛ ye n bɛ gɛɲɛ in da o golo kan n ko sen in na ta o ye gɛɲɛ ye siɲɛ wɛrɛ ta n b'o kɛ bolokuru ɲɛnajɛ de e bolokuru ɲɛna a bɔ se k'a da kɔnɔ bɛɛ k'a kari kari ayi n'a ko k'a tɛ fɛ ka ne ye ne yɛrɛ dabali ma ban minnu bɛ furu la olu bɛ kulo la minnu yɛrɛ ma deli ka don furu la furu yɛrɛ nɛgɛ t'u si la u sirannen don wa balimamusow ta ka jugu ni buramuso ta ye walahi olu de b'a lamɛn ka b'u ka furu yɔrɔ la ka n'i cogo i da la ba mana min f'u ye kɛ u b'o de k'i la ee eh, a dɔw fana ta tɛ ten dɛ denw fana bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ dɛ balimamuso ninnu a n'a datigɛ la n'u y'u nin da i nin kan a n'a kɔrɔmatigɛli ee eh, umu wa a tɛ kun i la k'i ka telefɔni bila miziki la a b'a fɔ dɔ b'a fɔ k'i kan b'a ma Aw ko bɛ gɛlɛ sa dɛ wa bɛ de koyi n'i ye fɛn o fɛn kɛ tile fɛ su fɛ u to fo ban de y'a ɲɛ ye mɛ i kana busa ka gosi dɛ a wɛrɛ ta bolokokuru ɲɛnajɛ bɛ taa sugu la sisan ka gan fila ta i b'a kɛ naani ye a fila i fila e yɛrɛ bɛ bɔ fitiri ye z sa o ma k'o don jira a na fɔ